Garisɛgɛ ɲumanw bɛɛ yarabi Ala k'o d'an ma, garisɛgɛ minnu n'an b'u don Ala ka diinɛ la, Ala ka hinɛ an ka taabagaw la, Ala ka yafa u ma, jamana in Ala ka hakilisigi d'an ma yarabi, Ala ka basigi d'an ma, Ala ka hakilisigi di jamana in ma, Ala ka basigi d'an ma, Ala k'o kɛ Ala kira kama sallallahu alayhi wa sallam, silamɛw n'Ala sɔnna an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka laseli kɛnɛ kan n'o de ye Ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ masa min n'a ka se kɔrɔtalen don hinɛ kumaba n'a misɛnman bɛɛ tigi don a ko nabi ɲuman hakilijigin kɛ ni kuranɛ ye hakilijigin kɛlen ni kuranɛ ye k'a bɛ muminuw nafa ala k'an nafa n'a ye ala k'o kɛ ala kira kama sallallahu alayhi wa sallam ni ala sɔnna surɔ an tun bɛ baro min na n'o ye tiɲɛ ye an bɛna tɛmɛ ni walanda in tɔ ye tiɲɛ de ye jumɛn ye ni hadamaden fatura ko saya nana a ma a bolofɛnw olu kan ka don donda jumɛn fɛ maa jumɛnw de bɛ se k'a ta a bɛ di maa jumɛnw de ma maa jumɛnw bɛ yen n'olu kan k'a ta min kan ka min bɔ a la hakɛ joli bɛ di jɔn ma a bɛ fɔ o ma ko tiɲɛ silamɛw tiɲɛ tila kɔrɔ tɛ ko du farali silamɛw tiɲɛ tila kɔrɔ tɛ ko kabila fara ye wa tiɲɛ tila kɔrɔ tɛ ko n'i da donna a la k'o de b'a yira e ti maa ɲɛnama ye ayi si ni si tɛ an y'o fɔ aw ye ala de ye sinji dilan ka tila k'a fɔ an ye k'an ka sinji tanga ka tila ka sinji tangali barajiw ɲɛfɔ an ye kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ an ye hadisaw la ala kira fɛ sallallahu alayhi wa sallam o masa in tɛ tila ka fɛn wɛrɛ dilan min b'o sinji in tiɲɛ ayi o tɛ kɛ fiyewu an bɛ segin a kan tiɲɛ tilali kɔrɔ tɛ k'i ye balimaya fara tiɲɛ tilali kɔrɔ tɛ k'i ye sinji fara tiɲɛ tilali kɔrɔ tɛ k'e ye tiɲɛnikɛla ye ayi tiɲɛ ye fɛn ye ala ye min faridaya an kan banbagatɔ fatulen kɔfɛ k'an ka kɛ a nafolow la nafolo ye jumɛn ye i bɛ du jɔlen min dɔn i bɛ du tɛrɛ min dɔn i b'a ka bagan minnu dɔn warimugu minnu bɛ yen a bolo fɛn bɛɛ de tɔgɔ ye ko tiɲɛ silamɛw ala k'a faamu cogo ɲuman d'an ma surɔ cɛ tan ni duuru bɛ tiɲɛ ta an y'o ɲɛfɔ muso tan bɛ tiɲɛ ta an y'o ɲɛfɔ cɛ tan duuru ni muso tan ye a bɛ bɛn maa mugan ani duuru ma dɔ ka yeli de bɛ dɔ bɔ tiɲɛ na dɔ ka yeli bɛ dɔ yɛlɛma ka taa fan wɛrɛ fɛ bamakɔ yan i bɛ tiɲɛ caman kɛlɛ mɛn maa caman cɛsiri bɛ tiɲɛko kɛlɛ la bamakɔ yan k'a sɔrɔ e tɔgɔ man ka y'a la yɛrɛ i bɛn'o de faamu su in na an bɛna don min na o de ye min kan ka min ɲɔni ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ka taa n'a ye fan wɛrɛ ala k'a faamu d'an ma bijahi mustafa sallallahu alaihi wasallam o de la ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ masa min ka se kɔrɔtalen don a ko yusikumullahu fi awladikum lizakari misla hazil unsayin ala b'aw yamaruya aw denw na muso fila niyɔrɔ a y'o di cɛw ma ni daraja kɛra kelen ye dɔrɔn tiɲɛ bɛ tila tan yɔrɔ nansaraw ko k'o de ti tiɲɛ ko bɛɛ ye su den ye ko ka bɛɛ dama kɛɲɛ maa maa y'a bɔ i da ko nin kuma in ti tiɲɛ kafiriyara ala de ko ko k'a kɛ e ko nkalon don ala ka ɲɛ an bɛɛ ma ɔ ala kira ye min fɔ tiɲɛ ko la an bɛna segin hadisa in kan yanni an bɛ don walanda la ala ka faamu d'an ma ala kira ko cogo di sallallahu alaihi wasallam an bɛ sɔli danfɛnw na kuntigi kan n'o ye alakira ya rabi ala ka hinɛ an na ka ɲɛ an ma alakira kama naam alakira ko kisi ni nɛɛma ala k'o duumɛ a kan ta'allamul faraida alakira ko a ye tiɲɛ ɲini a k'a dɔn a y'a ɲini a k'a dɔn tiɲɛ a y'a ɲini a k'a dɔn a k'a kalan kɛ alakira ko cogo di wa 'allamuha an-nasa a ye tila ka mɔgɔw ladɔnniya a la o de la an ko i ma ala ko fazakiri fa inna zikira tanfa'ul muminin walahi maa caman cɛsirilen don tiɲɛ dɔ nɔfɛ bi ka su denw bɔ a la ka musow bɔ a la k'i cɛsiri a la sabula k'e de balima don n'a kuma ma f'i ye ko ala de ko kuranɛ kɔnɔ k'e t'a la i tɛna faamu o la alakira ko ta'allamul fara'ida wa 'allamuha an-nasa a y'a ɲini k'a dɔn k'a kalan ka tila ka mɔgɔw ladɔnniya a la fɛn min don n'o tɛ lahara kungo ka bon dɛ a kungo ka bon lahara dɛ wali wari kɛlen i yɛrɛ ta ye yan a lahara a bɛ sara dɛ ala ko cogo di naam ala kira ko sabula tiɲɛ min filɛ ko n'i ye dɔnni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a tilancɛ de don dɔnni o dɔnni n'i b'a dɔn falsafa n'o ye philosophie physique chimie histoire géo i b'a fɛn fɛn dɔn sa n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a tilancɛ dɛ o de bɛ bɛn tiɲɛ ma Ala kira ko a y'a ɲini k'a dɔn parce que dɔnni tilancɛ don wa n y'o de fɔ kuma bɛɛ walahi maa maa ma silamɛya sariya dɔn i bɛ kafiriya i yɛrɛ seko foyi t'a la wa a bɛ k'i kɔnɔ k'i bɛ silamɛya la koyi i bɛ silamɛw de mankan mɛn n'i ko k'u ka tiɲɛ tila u b'a fɔ e cɛ kuranɛ ta in ka gɛlɛn a y'o to yen an k'a kɛ laada ye kuranɛ ta ka gɛlɛn a k'a to yen sariya gɛlɛntigi ye jɔn ye ala kira kɛ jɔn y'a ci ala ja ala yɛrɛ de ye fɛn gɛlɛntigi ye fila garan de ko i bɛ ban silamɛya kiri ma e yɛrɛ bolo i ma fɛn kɛ yɛrɛ ka sɔrɔ ni hadamaden kafiriya yɔrɔ de walahi hali n'a t'i kɔnɔ i kafiriyara nin wale in kɛli nin kuma in fɔli da la a bɛ jɔn kafiriya de nafigikɛ dɔ tun bɛ madinɛ ani silamɛkɛ de fɔra ɲɔgɔn kɔ ɛ yahudiyakɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ ka taa ala kira de ɲininka kiri la ala kira ye kiri tigɛ nafigikɛ in de y'i kanto yahudiyakɛ ma k'ale tɛ sɔn ala kira ka kiri ma k'u ka taa seyidina umaru fɛ yen u nana o ye kiri lakali seyidina umaru ko a ma ko ala kira de y'a fɔ k'a bɛ kɛ tan wa ko awɔ k'e de ko k'a ka na ne fɛ yen ala kira ta kɔfɛ a ko ko awɔ a ko n makɔnɔ a donna ka muru de ta ka na cɛ da k'a kan tigɛ a ko ni ala kira ye kiri kɛ maa min ye n'a ma sɔn anw b'a kiri kɛ tan u taara ci fɔ ala kira ye ala kira ye umaru wele a ko umaru k'i ye cɛ faga mun na ko ala kira ye kiri min kɛ a ko k'ale ma sɔn de ma k'o tɛ tiɲɛ ɔ ni maa min ma sɔn e ka kiri ma anw fana b'o kiri tan de ala kira ko hali sini bɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan ka ban ala ka kiri ma a bɛ jɔn kafiriya de k'i bɔ diinɛ la pewu eyi n'i bɛ ka ala kota kɛ n'i ɲininkara karisa mun y'i bila ala kota in na a fɔ e a diyara n ye n y'a kɛ kan'a daga dɛ ne m'a fɔ ala kota dagalen don dɛ a kɛli ye jurumu de nka a dagali ye kafiriya de fo nin fɛn fila de ka faamu i ti fɛn min k'a fɔ n t'a kɛ a banna nka a dagalen don o ye kuma wɛrɛ ye dɛ ala ka yafa an ma ala kira ko a ye tiɲɛ ɲini k'a dɔn a ka tila ka mɔgɔw ladɔnniya a la fana ala kira ye mun fara kuma in kan a ko wa huwa awwalul ilmi yunsa a ko tiɲɛ de ye dɔnni fɔlɔ ye min bɛ tunu ɲinɛ bɛ k'a kɔ pewu e b'an bɛɛ mikoro la kulokule la e ka gɛrɛ dɔ la ban i ka tiɲɛ ko kuma fɔ a ye a b'i munumunu de daminɛ n bɛ voyage la dɛ n bɛ nin yɔrɔ in na a si tɛ tiɲɛ a tɛ se de ala ka yafa an ma tiɲɛ kan ka tila silamɛw balima fara tɛ dɛ tiɲɛ tilali tɛ du fara ye walahi tiɲɛ tilali tɛ kabila fara ye n y'o de f'i ye o kabila n'o du n'o balimaya in ala de y'a bila yen a kan ka tanga ni munna min ye ka kuranɛ ayaw de jigi a kama sinji kama ala tɛ se ka kuranɛ aya wɛrɛ jigi min b'o sinji kelen fara sa hakili tɛ sɔn o ma o tɛ se ka kɛ yɛrɛ hakili bɛ e ni ne de la dusukun bɛ e ni ne de la kow labancogo e ni ne de ti ɲɛdɔn o la anw de bɛ se ka sariya dɔ bɔ dɔ b'o kɔntorodi o bɛ ɲɛ nka o tɛ ala la fiyewu tiɲɛ tilali n'o y'aw ka du fara walahi bɛn de tun tɛ yen ka kɔrɔ tiɲɛ tilali n'o ye aw ka sinjiya min fara ayi bɛn de tun t'aw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ ala ka yafa an ma ala kira ko cogo di naam a ko wa awwalu shay'un yunzau min ummati a ko dɔnni fɔlɔfɔlɔ min bɛ minɛ ne mantonw na yɛrɛ k'o bɔ a la pewu dɔnni fɔlɔ min bɛ minɛ o la ko tiɲɛ dɔn ko tiɲɛ dɔnni o de ye dɔnni fɔlɔ ye min bɛ minɛ ale mantonw na ala kira ko ten salalahu alayihi wasalamu bi an filɛ a kɔnɔ dɛ n y'o de f'i ye surɔ baro laban na yan bɛɛ bɛ sigi i bɛ maliki dɔgɔya i bɛ kuma bɛɛ fɔ a ma rezo sosiyo kan an bɛ k'a mɛn walahi bi hali mali telew la i b'a mɛn i bɛ karamɔgɔnin de sigilen mankan mɛn ko maliki ye nin kuma fɔ ko nɔn k'o kuma man kan ka fɔ tan k'a bɛ fɔ tan ko maliki ye nin fɔ k'o ma bɛn suna ma e de bɛ suna dɔn ka tɛmɛ maliki kan maliki ko tɛ dɛ ayi ale ka kalandenw ko tɛ anw karamɔgɔ minnu ye maliki ka kitabu kalanbagaw ye walahi e n'olu bɛ sigi ala tɛ militi duuru dafa ɲɔgɔn na militi duuru ala t'u dafa ɲɔgɔn na i tɛ fɛn dɔn i ma deli ka fɛn dɔn e de bɛ n'i sigi k'e bɛ maliki korije bi o de b'an bolo bi mali la ni min y'o kɛ an bɛ tugu o la k'o ye karamɔgɔ ye E maliki tɛ fɛn dɔn e k'a ka kitabu to yen k'a ɲɔgɔn dilan bani n y'o de fɔ aw ye yan surɔ cɛ min cɛya yɛrɛ yɛrɛ b'a la musoya b'a la n'u y'o kiriw de bɔ tiɲɛ kɔnɔ k'a ban a kan ka tila cogo min ka min sɔrɔ maa min tora kafiriya la k'a yɛrɛwolo denmuso furu ka tila ka limaniya ka den sɔrɔ o fɛ a n'o limaniyara o den o tiɲɛ bɛ tila cogo di o ɲɛfɔlen don an ye k'o ban e kan bɛ k'o cɛw de tɛ fɛn dɔn maa fila min sara k'u tiɲɛ ɲagami ɲɔgɔn na k'a tila k'a nafolo bɔ ɲɔgɔn na ka bɛɛ ta d'i ma olu y'o ɲɛfɔ anw ye k'o ban kab'e yɛrɛ wolola seliji farida e ma deli k'o fɔ an ye fɔlɔ i kan bɛ k'olu de ti karamɔgɔ k'u ti fɛn dɔn e min bɛ fɛn dɔn e ma fɛn fɔ an ye fɔlɔ o la n y'a fɔ aw ye an bɛ segin a kan kabi mali bisimilayi fo bi mazabu kelen mazabu foyi ma deli ka se yan nkalon don o bɛ bandiya min an bɛɛ bɛ se ɲɔgɔn na koyi masabu fɔlen don ɲɔgɔn kɔ kiri mun na kitabu de bɛ yen i bɛ t'a san i bɛ n'i sigi bɔ an ka masabu la nin de don n'a ye ne diya ne yɛrɛ bɛ hanafiya ta la n bɛna n sigi n b'a fɔ a ye abu hanifata ka masabu la nin kiri de don nka e b'a la wa i tɛ ka seliji ta ten i tɛ ka sun ten i tɛ ka hiji ten e kan bɛ k'i b'o masabu la wa u bɛ kunfin de ɲagami n'a kuma y'a banna ala ka si ni kɛnɛya d'a ma mali masabu ye kelen pewu hali mali sosow a la jɛgɛw a la fiɲɛ citɔ a bɛɛ bɛ malikiya la masabu foyi tɛ yan walahi a bɛɛ kuma fabriqué nkalon don a banna ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala kira ko dɔnni fɔlɔ min bɛ minɛ ale mantonw na k'o de ye tiɲɛ wa a banna dɛ tiɲɛ dɔnni minɛna mantonw na i ka misira wajulikɛlaw n'i y'u bɔ u ka ca dɛ e ka su ma tiɲɛ tilako laban de maa kelen pewu i ka misira bɛɛ ala ka si ni kɛnɛya d'a ma kitabu tigi ko cogo di naam naam ko imam muhammadu de ye nin hadisa in lakali ala kira nɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko cogo di ala kira ko hadisa wɛrɛ la kisi ni nɛɛma ala k'o duma a kan naam a ko i k'a dɔn ala ma lam yakil kismatal miras mawarisukum ala ma aw ka tiɲɛ tilali sɛmɛ naam ka taa mɛlɛkɛ dɔ ma mukarrabin min ka surun ala la mɛlɛkɛ naani min i b'a dɔn azrail azrafil mikael jibril ko ala ma tiɲɛ tilali sɛmɛ ninnu na a ko cogo di wa ala ma tiɲɛ tilali sɛmɛ ciden na min kɛra ciden na nabiman ciden ayi aw a sɛmɛna jɔn na ala ko cogo di naam a ko ala yɛrɛ de tugura tiɲɛ tilali la k'a ɲɛfɔ karisa t'a la karisa b'a la nin bɛ nin bin nin bɛ nin bɔ a la a ye nin di nin ma a ye nin bɔ a la surɔ an ye cɛw jate yan cɛ tan don i fa o wolofa o bɛ tiɲɛ ta mais i ba fa o tɛ tiɲɛ ta a selen musow ma a ko i fa ba o bɛ tiɲɛ ta i ba ba o bɛ tiɲɛ ta muso côté la mamuso fila bɛɛ b'a ta nka n'i nana mɔkɛ côté la mɔkɛ kelen t'a ta ɛ jɔn y'a kɛ tan ala kɛ a ye min bɔ a la a y'o bɔ a la a kan ka min don a la a y'o don a la n'i ka diɲɛ constitution don sisan t'a sɔrɔ an ye remaniement kura kɛ ka n'an sigi k'an ka sariya yɛlɛma tugun a tɛ yɛlɛma koyi o bɛnn'i ma o b'o cogo la o tɛna yɛlɛma sabula ala de ko ko k'a kɛ ten a ka kira o ko k'a kɛ ten a ma bɛn i ma o b'o cogo in na o tɛ yɛlɛma sabula ala n'a ka kira de y'a bila o cogo in na wa a bɛ to ten fo diɲɛ wuli référendum kura tɛ k'a la bilen o y'o bannen pewu ala ka faamu d'an ma a ko cogo di wa ala de nana tiɲɛ yɛrɛ tilacogo walanga a ye nin di nin ma a ye nin di nin ma o kuma k'a da yɛlɛ k'a bila dɔnnibaw donna a kɔnɔ sokɔnɔɲɔgɔnw min ye k'o woloma ka d'a ma ala k'a faamu d'an ma a ko cogo di ala kira ko kuma laban na ko wasiya tɛ tiɲɛtaden ye maa min kan k'i tiɲɛ ta n'i ko ne sara a ye nin d'a ma sariya t'a minɛ fo ni tiɲɛtaden tɔw sɔnna an bɛna s'o baro ma kɔnɔ i ɲɛnama bana t'i la i y'i ka fɛn dɔ ta k'a di den dɔ ma i y'a ta k'a di balima dɔ ma i y'a di muso dɔ ma sariya la o tɛ haramu o ye sɔnni nka i bananen dalen e ko ni n fatura a ye n ka du nin di n denkɛ karisa ma walima n muso karisa walima n balima karisa a dun kan ka dɔ sɔrɔ e tiɲɛ na a tɛ d'a ma dɛ fo tiɲɛtaden tɔw n'olu sɔnna n'olu sɔnna a bɛ d'a ma tiɲɛ tilatɔ a niyɔrɔ bɛ tila ka bɔ ka d'a ma nka n'i y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ min tɛ tiɲɛtaden ye tiɲɛtadenw fana seko t'o la a bɛ d'a ma fo n'a tɛmɛna tila sabanan hakɛ kan ala ka faamu d'an ma a ko cogo di sariyatigiw de bɛna kuma sisan maa minnu kan ka bin ka bɔ tiɲɛ na ani min kan ka min déplacer ka bɔ a bila yɔrɔ la a ko banamini yɛrɛ k'a bɛ bɛn tilayɔrɔma fila ma naam banamini dɔ bɛ yen o bɛ adamaden bɔ tiɲɛ na de tama tɛ d'i ma bilen o y'i bɔlen a la pewu maa dɔw bɛ yen olu ka yeli tiɲɛ kɔnɔ o de bɛ maa wɛrɛ bɔ a la pewu foyi tɛ d'a ma nka maa min kan ka bin ka bɔ tiɲɛ na dɛ o de bɛ fasa jalen don tiɲɛko la bi min kan k'ale bin ale b'o bɔ a la ka wari ta an b'o tile de la ala kira o de fɔ k'a bɛna tunu de i balimakɛ fatulen e yɛrɛ bɛ duloki bɔ k'a da ne balima de don an bɔra kɔnɔ wolo kelen na a baara in bɛ daminɛ don min a ni ne de jɛra an y'a baara kɛ denw wolola k'an to a la o tuma e b'a wari kɔrɔta i bɛ t'i sigi n'a ye ko parce que ko denw wolola ko ale ye muso furu k'e n'a to a baara la wali wari b'i bolo dɛ parce que an ko i ma banbagatɔ mana fatu ka den kelen to a bolo cɛman min dan bɛ bamanan na o ye balima bɛɛ in bɔlen tiɲɛ na a balima cɛman n'a musoman bɛɛ binna a bɛ fa ni ba la a bɛ fa la a bɛ ba la tama tɛ d'i ma bilen o y'i bɔlen de a la koyi tigɛ fila bɛɛ kora pɛlɛpɛlɛ nka bi an b'a ye balimaw de bɛ ka denw bɔ tiɲɛ na maa min kan k'e bin ala ko min b'i bin kuranɛ kɔnɔ e de bɛ k'o bin kɛnɛ kan ala ka yafa a ma a ko cogo di a ko banamini dɔ b'o ye yɛlɛmali ye maa dɔ ka yeli o bɛ maa dɔ bɔ plasi dɔ la i tun kan ka wari min sɔrɔ o tɛ d'i ma bilen i bɛ taa duguma wari fitinin dɔ bɛ taa d'i ma yen o fana bɛ tiɲɛ kɔnɔna règle de trois tɛ nin ɲɛ koyi zéro carré un virgule quatre nin o tɛ nin ɲɛ koyi fa k'a sɔrɔ limaniya dafalen b'i la ala k'a faamu d'an ma a ko cogo di a ko an bɛn'a dɔn banamini ye fila ye imma i ka bin ka bɔ tiɲɛ na i tɛ foyi sɔrɔ walima i tɛ bin nka i bɛ b'i plasi la ka taa plasi wɛrɛ ɔ k'i bin k'i bɔ a la pewu an bɛn'o daminɛ sa silamɛw a ye nin lamɛn dɛ i bɛ k'i cɛsiri tiɲɛ caman na e bɛn'a ye e yɛrɛ de t'a kɔnɔ fiyewu i bɛ k'i cɛsiri ko caman na ko ka tiɲɛ tila a y'a tila walahi bamakɔ yan i b'a ye de muso fatulen ko den t'a bolo i b'a somɔgɔ de nalen ye k'u nan'u balimamuso ka munan ta ko cɛ ɲin t'o tiɲɛ na ko sabula ko den t'u cɛ kuma fa n'a ba bɛɛ filɛ u b'a cɛ u taa n'a ye ala dun ko kuranɛ nasi jɛlen hadisa tɛ dɛ ni hadisa don i n'a fɔ ko dɔnnibaaw fɔra ɲɔgɔn kɔ a la ko ni muso fatura ko k'a ka nafolo tilancɛ ta k'a di cɛ ma ni den t'a bolo ala y'a fɔ tan koyi ko ni den t'a bolo ko tilancɛ de ye cɛ ta ye ɔ e ko komi den tɛ yen ko cɛ man ka tiɲɛ sɔrɔ e b'o seli n'o sun na k'e bɛna don alijinɛ la walahi n'i ma kalan kɛ n bɛ segin a kan walahi cɛ o cɛ ma kalan kɛ n'i kunnajalen nɔ tɛ i bɛ sa kafiriya la i ɲinɛ ma muso fatulen den t'a bolo ala de ko kuranɛ nasi jɛlen suratu nisayi ko komi den tɛ muso in bolo a ye nafolo tila fila ka tilancɛ di cɛ ma ni den yera yen a ye cɛ pousser nafolo bɛ tila naani ka tila naaninan ta ka di cɛ ma denw b'a pousser ka taa cɛ tɛ bin nka e ko komi den tɛ yen e ye cɛ ɲun bɔ a la walima i bɛ cɛ balimaw mankan mɛn ko ko komi anw balimakɛ fatura den tɛ e n'a cɛ ɔ a ye nin d'a ma a k'a ɲɛ suma n'o ye komi den t'u cɛ o ye ala farali kan n'o tɛ u b'a f'i ye ko komi den t'aw cɛ ko tiɲɛ tɛ yen ala dun ko kuranɛ nasi jɛlen hadisa tɛ dɛ ko ni cɛ fatura furumuso ko ka nafolo tila naani ye ka tila naaninan d'a ma ni den tɛ a ni cɛ cɛ ni den tɛ cɛ bolo ni den yera cɛ bolo dun ko muso ka taa tila seeginnan na ɔ e y'a bɛɛ minɛ a la sabula ko den tɛ e kan bɛ de ko e bɛna don alijinɛ la i kan bɛ ka kuranɛ aya wuli ka bɔ yen ni kuma fɔra ko bɛɛ kalannen don ko foyi tɛna fɔ an ma min mɛn n'an sara nin cogo in na ko wajulu banna nin cogo in na an kan ka taa yɔrɔ min bɛɛ y'i taa yɔrɔ dɔn ala ka yafa an ma kitabu tigi ko maa minnu bɛ bin ka bɔ tiɲɛ na a bɛna don o la a ko cogo di a ko binni ka bɔ tiɲɛ na pewu o ti nɔrɔ mɔgɔ la maa maa bɛ danbeya ka taa su yɛrɛ ma n'a yɛrɛ kun de ye walima sira dɔ b'a ni su cɛ a bɛn'o fɔ sisan maa wɔɔrɔ don olu dɔrɔn de tɛ bin tiɲɛ kɔnɔ cɛ tan duuru min fɔr'i ye surɔ ani muso tan in maa mugan ni duuru in bɛɛ maa wɔɔrɔ dɔrɔn de b'a la min tɛ bin maa mugan ni duuru min lakalal'i ye cɛ tan duuru muso tan maa wɔɔrɔ dɔrɔn de b'a la min tɛ se ka bin ka bɔ tiɲɛ na n'o tɛ maa tɔ tan ani kɔnɔntɔn in taacogo b'a bɛɛ la ka bɔ tiɲɛ kɔnɔ kitabu tigi ko cogo di a ko a fɔla i n'a fɔ denkɛw silamɛw denkɛ ti bin ka bɔ tiɲɛ na dɛ a tigɛra ɲɛ o ɲɛ kan banbagatɔ ye cɛ ye wo banbagatɔ ye muso ye wo a denkɛw ti bin denkɛ tɛ se ka bin ka bɔ tiɲɛ na denkɛ si ye san kɛmɛ ye o a si ye san mugan ye o fatuli don a wolola de walima fatuli kɔfɛ kalo naani a wolola walima fatuli kɔfɛ san kelen a jiginna tant que a sabatira ko kɔnɔ in ye cɛ den dɔ ye n'a kɛra cɛ ye balimaw bɛ ɛ ɛ cɛ in ti bin ka bɔ tiɲɛ na denkɛ kɔni bincogo foyi t'a la kɔrɔya ti tiɲɛ na muso lajɔlen kɔnɔ na kɔnɔbara kalo fɔlɔ yɛrɛ cɛ fatura nafolo in a bɛna tiɲɛ tila ka tiɲɛ cɛma tiɲɛ bila ka muso tiɲɛ bila n'a y'a jɔ a b'a to yen n'a jiginna a taara jigin fo san kelen kɔfɛ a taara jigin fo san fila kɔfɛ den kɛra cɛ ye a cɛ in ka niyɔrɔ de bɛ d'a ma wa a kan ka maa minnu bin a bɛna f'i ye sisan denkɛ ti bin ka bɔ tiɲɛ na o ye maa fɔlɔ ye hali n'a dan bɛ bamunan na kɔrɔya ko tɛ dɛ a ko cogo di a ko denmusow fana tɛ bin ka bɔ tiɲɛ na o ye maa gurupu filanan minnu tɛ bin denmuso tɛ bin dɛ silamɛw hali n'a y'a sɔrɔ a dan bɛ bamunan na a ko cogo di a ko fa fana tɛ bin ka bɔ tiɲɛ na fa tɛ bin i bɛ balimaw de mankan mɛn ee bɔn an fa ko mɔ kɔrɔla ka bɔ o bɛ mun kɛ wari la a y'o bɔ a la u bɛ sin k'o de bin koyi wa n'u y'i wele tiɲɛ tila la n'i m'i kɔlɔsi u b'e de dirije walahi i yɛrɛ sigilen u b'a f'i ye tan e bɔn k'a fatura ko anw de y'a balimaw ye n'i ko ko fa ni ba bɛ yan bɔn olu kɔni ko tɛ anw de ye balimaw ye a tila an ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn olu yɛrɛ bɛ nin fɛ yen k'a sɔrɔ fa yeli de ye olu bɔ tiɲɛ na olu de kan bɛ u bɛ kɛ a fɔ e de ye sisan ko fa in kɔni ko tɛ sa k'a bɛɛ kelen k'o bɔ a la dɔrɔn k'a tila ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a tila lahara i bɛ taa fa ka wari ɲini ka d'a ma fa fana tɛ se ka bin ka bɔ tiɲɛ na o ye maa gurubu filanan min maa filanan sabanan min tɛ bin ka bɔ tiɲɛ na o ye fa ye a ko cogo di a ko ba fana tɛ bin fiyewu mɔgɔ woloba tɛ bin ka bɔ a tiɲɛ na banbagatɔ ye cɛ o muso don a ba tɛ bin o ye maa naaninan min tɛ bin ka bɔ tiɲɛ kɔnɔ a ko cogo di ani maa minnu bɛ jate ninnu fɛ u kɔrɔw la o ye jɔn ye n'o ye furucɛ ye furucɛ tɛ bin ka bɔ tiɲɛ na dɛ a talen filɛ a tɔgɔ ma bincogo foyi tɛ furucɛ la ka bɔ tiɲɛ na ani furumuso o y'a wɔɔrɔnan o tɛ bin silamɛw nin wɔɔrɔ kɔfɛ bɛɛ bɛ bin mɔkɛ bɛ se ka bin ka bɔ tiɲɛ na mamuso bɛ se ka bin ka bɔ tiɲɛ na balimaw kɔni ko tɛ nin bɛɛ bɛ se ka bin an ko cɛ tan ni duuru min fɔr'i ye a n'an ye muso tan min f'i ye a bɛ bɛn maa mugan ni duuru ma wɔɔrɔ dɔrɔn de b'a la min tɛ bin a tɔ tan ni kɔnɔntɔn bɛɛ bɛ se ka bin fancinin min fɔr'i ye balima minnu fɔr'i ye fancinin den minnu fɔr'i ye mamuso minnu fɔr'i ye ani balimamuso denw ni balimamuso yɛrɛ fɛn fɛn fɔr'i ye ani balimakɛ den ninnu a bɛɛ bɛ se ka bin ka bɔ tiɲɛ min tɛ se ka bin o nin wɔɔrɔ ye wa mali yɛrɛ tiɲɛ kɔnɔ maa min bin ka di tiɲɛ na ka tɛmɛ bɛɛ kan nin wɔɔrɔ fana don a ka jate minɛ wa ye maa min bin ka di tiɲɛ na an k'a bɔ a la dɛ fa ba denkɛ denmuso furucɛ furumuso ala ko minnu tɛ bin kɛ olu yɛrɛ de y'anw ka binta ye ala ko minnu tɛ bin walahi an b'olu de bin ka sɔrɔ k'an sigi k'an tiɲɛ tila e ko ko kɛlɛ kana y'o la ala ko i ka taa sira min fɛ e ma taa o fɛ i taara i diyanye sira de fɛ n'i ye sira min minɛ min tɛ ala ta ye ni min bɔr'a la i kunko de ala m'o f'i ye maa wɔɔrɔ n bɛ segin a kan banbagatɔ denkɛ a denmuso o tɛ fila ye a fa a ba o tɛ naani ni cɛ don a muso ni muso don a cɛ nin tɛ wɔɔrɔ ye wa ninnu de tɛ bin wa mali la yan min bɛ bin ka bɔ tiɲɛ na de ye ninnu ye minnu yɛrɛ bɛ bin dɛ o de ye nin u bɛ sin ka sigi ten ee bɔn dugukolo ninnu ko ka ca sa fa bɛ mun kɛ nin na bilen a y'o bɔ a la dɔrɔn balimaw k'a tila ni ɲɔgɔn cɛ wa a bannen de ye de koyi u bɛ sɔrɔ k'a f'i ye k'an bɔra tiɲɛ tila la sisan k'an y'a tila e ye mun tila a f'i ye wali wari minɛ k'a di dɔ ma wa lahara a bɛ taa ɲini ka d'a tigi ma dɛ walima u b'a f'i ye bɔn denmuso kelen dɔrɔn de b'a bolo o denmuso ye bɔn denmuso ka ko tɛ foro ko ye sa a ye nin wari in d'a ma dɔrɔn foro ninnu a k'o di balimaw ma ɛ bisimila ye maa min kan ka tilancɛ sɔrɔ o de bolo lasɔntɔ filɛ aw ko k'aw ye tiɲɛ tila ka bɔ a la minɛ silamɛ ala ka yaf'a ma ala ka si ni kɛnɛya d'a ma kitabu tigi ko cogo di a ko an ye maa wɔɔrɔ min f'i ye ne ninnu tɛ bin ni bana min ni min nɔrɔ bɛɛ la ka bɛɛ bin a maa tan kɔnɔntɔn in tɔ bɛɛ ala ka faamu d'an ma a ko cogo di ayiwa a bɛna a daminɛ a ko denkɛ denkɛ yɔrɔ an k'o bɛ tiɲɛ ta banbagatɔ denkɛ denkɛ o t'a mɔdenkɛ wa yɔrɔ ko mun na mɔdenkɛ ti fɔ an y'o kun f'i ye banbagatɔ denkɛ denkɛ k'o bɛ tiɲɛ ta kitabu tigi ko cogo di a ko ni denkɛ bɛ yen dɔrɔn ale ɲun tɛ tiɲɛ na ni banbagatɔ denkɛ bɛ kɛnɛ kan a denkɛ denkɛ si t'a la i bɛ nin de fɔ na yɔrɔ dɔ bamakɔ yan aw tulo mada bani ni denkɛ fila bɛ banbagatɔ bolo ni denkɛ fila bɛ banbagatɔ bolo denkɛ kelen fatura k'a yɛrɛ denkɛ to yen o tɛ banbagatɔ mɔden wa ɔ bama ɛɛ ɛɛ fure yɛrɛ bɛna fatu sisan k'a bolofɛnw to i b'a ye a denkɛ kelen de bɛ yen ani denkɛ dɔ in denkɛw de bɛ yen o denkɛ dɔ denkɛ minnu bɛ yen olu de bɛna wuli ka jɔ sisan k'u fa niyɔrɔ tiɲɛ na aw fa niyɔrɔ t'a la koyi bamakɔkaw f'a ka nin de faamu n bɛ segin misali in kan dutigi bɛ du kɔnɔ yen denkɛ fila b'a bolo misali kɔnɔ denkɛ kelen de fatura dutigi yɛrɛ ɲɛ dutigi sɔrɔla ka na fatu ka denkɛ kelen to yen ani denkɛ min fatura a ɲɛ o den o t'a mɔden wa denkɛ min fatura a ɲɛ i b'a o denw de bɛna wuli ka kɛlɛ kɛ k'u fa niyɔrɔ aw fa niyɔrɔ t'a la koyi nafolotigi kun ma sa fɔlɔ aw fa fatura ɲɛ o de y'o bɔ a la tama ti d'ale ma bilen kelen aw fancinin min bɛ yen n'o ye su yɛrɛ denkɛ in ye dɛ o de b'aw bin ka bɔ tiɲɛ na fana tama ti d'aw ma silamɛw fo nin yɔrɔ de ka faamu wa nin kɛlɛ de bɛ bamakɔ aw fa fatulen dutigi ɲɛ aw fa fatulen dutigi ɲɛ aw bɛna kɛlɛ de kɛ ko k'o niyɔrɔ di or que n'i fatura fɛntigi ɲɛ dɔrɔn i ɲun t'a tiɲɛ na hali n'a sɔrɔ e de ye denkɛ fɔlɔ ye hali n'a sɔrɔ e denkɛ muganan ye e ɲun t'a la bilen ɔ nin kɛlɛ de bɛ yen ko faamu kɛra diinɛ la e b'o faamu bɔ min e tun ye kalankɛ de ye e ma kalan kɛ o nin de sɛbɛnnen don kuranɛ nasi la nin de sɛbɛnnen bɛ hadisa la f'i k'a faamu i bɛ ka kɛlɛ min kɛ i bɛ kɛlɛ fu de la I tɛ ala ko kɛlɛ la dɛ wa i bɛ taa n'a ye tribunal la u b'a ɲagami k'i niyɔrɔ ta k'a d'i ma parce que k'i ye suden ye wali wari b'i bolo k'a dun lahara i bɛ t'a fɔɔnɔ k'a d'a tigi manto man ciden min cir'i ma ka kitabu min d'a ma k'a d'i ma i bɛ kiiri n'o de lahara Injila dungo bɛ kiri ni Injila de ye, Zaburu dungo bɛ kiri kiti n'o de ye, Tawureta gindo dungo bɛ kiti n'o ye, wa Ala kira manton a bɛ kiti ni kuranɛ de ye, Ala tɛna fɔ aw ye k'aw ka nin kɛ diɲɛ kɔnɔ yan ka taa kiri wɛrɛ wolo k'aw kiti n'o ye, o tɛ kɛ koyi, azani mana kɛ n bɛna segin misali in kan Ala ka faamu d'an bɛɛ ma, bi jaahi Musitafa sɔlɔ, a sera Ala ka faamu d'an ma k'a ma se fɔlɔ, n bɛ segin misali in kan a k'a faamu nin kɛlɛ de bɛ yan kosɛbɛ. nin kɛlɛ de bɛ yan kosɛbɛ dutigi a kɛra cɛ ye o dutigi a kɛra muso ye o forotigi a kɛra cɛ ye o forotigi a kɛra muso ye o moto jɔlen so kɔnɔ a tigi de ye muso ye o cɛ don telefɔni tigi de ye cɛ ye o muso don ale de fatura ka denkɛ fila b'a bolo nka ɲan'a bɛ fatu denkɛ kelen fatura a ɲɛ o min fatura a ɲɛ o kɛra kɔrɔ ye o kɛra dɔgɔnin ye o binna ka bɔ tiɲɛ na parce que ale fatura nafolo tigi ɲɛ ale ɲun t'a la bilen a denw fana ɲun t'a la olu yɛrɛ t'a ta ka kɔrɔ parce que olu kan ka na ni sira min o ye fa ye fa binna fa sara a ɲɛ bon denkɛ den ninnu minnu denkɛ min fatura fɛn tigi yɛrɛ ɲɛ ale denw t'a sɔrɔ u bɛna kɛ mun bi silamɛw fo nin ka faamu wa nin de ye ala ka kiri ye koyi ala ka faamu d'an ma o la ko ko denkɛ denkɛ bɛ bin ka bɔ tiɲɛ na ni denkɛ bɛ n'i m'a faamu nin ɲɛ kan an bɛ na ni dɔ wɛrɛ ye foro tigi du tigi telefɔni tigi moto tigi denkɛ duuru de b'a bolo denkɛ naani bɛɛ fatura a yɛrɛ ɲɛna denkɛ naani bɛɛ fatura a ɲɛna o denkɛ naani den b'a bɛɛ bolo ale yɛrɛ bɛ fatu tuma min denkɛ kelen de bɛ yen a ye bamanankan in na wɛrɛ ale fatu tuma min denkɛ kelen de bɛ yen naani minnu fatura a ɲɛ olu si ɲun t'ale ka tiɲɛ na bilen o naani den ninnu kelennin min tora a kɔ o de bɛ naani den tɔ bɛɛ bɔ tiɲɛ na a yɛrɛ denw a b'olu bɔ tiɲɛ na a kelen de bɛ nafolo in bɛɛ ta a bɛ tila tan de silamɛ ala ka si ni kɛnɛya d'an ma silamɛya in nin ye ne diya n b'a kɛ ten ne y'a faamu tan kuma bɛ mun de fɔ a ye ne hakili la n y'a faamu tan o tɛ ɲɛ a la sa n'o bɛ ɲɛ ala tɛ cidenw ci o a tun bɛ cidenw to yen de k'a fɔ an ye ni min ye min diya min bɛnna min ma o k'a kɛ o de tɛ fiyewu denkɛ denkɛ bɛ bin ka bɔ tiɲɛ na ni banbagatɔ den bɛ bi kɛlɛ jumɛn bɛ bamakɔ yan mali in na yan mɔdenw de wulilen don k'u faw niyɔrɔ ka sɔrɔ olu faw fatura fɛn tigi ɲɛ u bɔra a la olu minnu ye mɔdenw bɔlen don a la parce que denkɛ yera su kɔ ka ban kitabu tigi filɛ k'o de f'i ye silamɛ ala ka yafa an ma koyi ala ka yafa an ma ni diinɛ ma dɔn n y'o de f'i ye n k'i bɛ haramu daga i seko foyi t'a la wa fɛn dagalen i b'a haramu i seko foyi t'a la kitabu tigi ko cogo di naam a ko mɔkɛ fana fa fana bɛ mɔkɛ bɔ tiɲɛ na ni banbagatɔ fa bɛ yen dɔrɔn mɔkɛ tɛ tiɲɛ sɔrɔ yɔrɔ cɛ tan ni duuru in na mɔkɛ jatera a la mais ni fa bɛ yen mɔkɛ binna kitabu tigi ko cogo di naam a ko balima bɛɛ lajɛlen banbagatɔ n'u bɛ fa ni ba la kelen banbagatɔ n'u bɛ fa de la fila banbagatɔ n'a bɛ u bɛ ba de la saba balima tɛ ni nasira saba ye wa a ko mutlakan kitabu tigi ko ten a ko balima in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan tiɲɛ kɔnɔ a ko a bɛɛ bɛ bin ka bɔ tiɲɛ na ni su denkɛ bɛ yen silamɛya lamɛn dɛ karamɔgɔ segin yɔrɔ in kan wali ikwatu a ko balimaw bɛɛ lajɛlen min ni banbagatɔ bɛ fa ni ba la min ni banbagatɔ bɛ fa la walima o bɛ ba dɔrɔn de la yahajubuhum a b'u bɛɛ bin ka bɔ tiɲɛ na ali ibunu su denkɛ kelen pewu su denkɛ kelen pewu b'u bɔ a la a misali k'a faamu i kulo mada bani aw balimakɛ bɛ fatu tuma min aw balimakɛ saba bɛ yen kelen bɛ yen a n'o bɛ fa ni ba la kelen wɛrɛ bɛ yen a n'o bɛ fa dɔrɔn de la kelen wɛrɛ bɛ yen a n'o bɛ ba la yɔrɔ balima saba dafara a denkɛ kelen dɔrɔn de bɛ yen banbagatɔ in yɛrɛ denkɛ kelen de bɛ yen fitinin hali a ma se ekɔli la don ye a fatura dɛ o fitinin min filɛ sin na ye dɛ o de b'aw balimakɛ cɛ saba in bɛɛ bɔ tiɲɛ na tama ti d'aw ma bilen tama tama tɛ dɛ hali a wari delila ka maga fɛn min na o ti d'aw ma fo ni tiɲɛ ala ka yafa an ma walahi i bɛ wele nin kiri de la bamakɔ yan e yɛrɛ dabali de bɛ ban minnu bɛ k'a f'i ye i k'u ɲagalen don u ka silamɛya la i bɛn'a ye ja ee problème bɛ yen balima nana sira o sira fɛ i ni banbagatɔ bɛ fa ni ba de la o i ni banbagatɔ bɛ fa de la o i ni banbagatɔ bɛ ba de la o ni denkɛ kelen yera a kɔ ye hali n'a dalen don bamunan na balima in bɛɛ binna ka bɔ tiɲɛ na a si tɛ tiɲɛ sɔrɔ o t'a bannen ye koyi a ko wa bunuhu ni denkɛ tɛ yen ni denkɛ denkɛ bɛ yen o t'a mɔden wa o fana bɛ balimaw bɔ tiɲɛ na Ala ka sini kɛ d' ma ala k'an bɛ ma ala ka balo mana kan ala ka fa kan diɲɛ mu silamɛ an fa dɔ ye ɲininkakali kɛ o yala cɛ n'a den ko n'u tora asi na ɲɔgɔn fɛ a sɔrɔ den wɛrɛ bɛ fa in bolo ko yala k'a tiɲɛ bɛ kɛ cogo di a ma fɔ tan ala ka faamu d'an ma sariyatigiw ko komi y'a ta ni accident an ka misali d'o kan ni accident kɛra ko den ni fa tora a la kiri ye saba ye ni aw nana sɔrɔ fa in salen don den tun bɛ ni na o kɔfɛ den nana fatu fa tiɲɛ tilatɔ a bɛ den niyɔrɔ bɔ ka bila maintenant ka nafolo kɔrɔ min bɛ o bɛ taa far'o kan k'o tila ale fana denw ni ɲɔgɔn cɛ o ye kelen walima aw nana sɔrɔ den in sara fa tun bɛ ni na o kɔfɛ fa fatura maintenant den tiɲɛ tilatɔ a bɛ fa fana niyɔrɔ bɔ ka bila k'o fara a ka nafolo kɔrɔ kan o bɛ tila o fana tiɲɛtadenw ni ɲɔgɔn cɛ nka n'aw nana sɔrɔ fila bɛɛ sara o ye kiri sabanan ye a t'a dɔn min sara min ɲɛ a bɛ fa tiɲɛ tila den tɛ don o la a bɛ den fana tiɲɛ tila fa tɛ don o la a bɛ kɛ tan fa tiɲɛ bɛ tila tiɲɛtaden tɔ minnu bɛ o b'o ta den fana tiɲɛ bɛ tila tiɲɛtaden tɔ bɛ o b'o ta nka o si tɛ don ɲɔgɔn tiɲɛ na parce que min kɔnna min ɲɛ saya la a ma dɔn a kiri de ye nin ye ala ka faamu d'an ma bija musitafa salalahu alayihi wa salama wa sariyatigiw ko balimaw ka kiri la hali bi balima e ni fure bɛ fa ni ba la walima aw bɛ fa de la walima aw bɛ ba la ni fure denkɛ kelen yera yen hali n'a dan bɛ bamunan na o de ye balima nasira saba in bɛɛ bɔ tiɲɛ na tama tɛ d'u ma bilen o t'a bannen koyi ko wabunuhu ni denkɛ tɛ yen denkɛ denkɛ o tɛ banbagatɔ mɔdenkɛ ye wa a denkɛ denkɛ n'o yera yen balima bɛɛ bɛ bin ka bɔ tiɲɛ na kitabutigi ko min yɛrɛ i t'a fɛ o ka mɛn dɛ ko wa in safala a denkɛ denkɛ o t'a mɔden ye wa o fana tɛ yen koyi mɔdenkɛ denkɛ de bɛ yen yɔrɔ yɔrɔ ma janya na dɛ ko n'o bɛ yen balimaw bɛ bin ayi n'o tɛ yen mɔdenkɛ denkɛ in fana denkɛ de bɛ yen a yɛlɛma ko siɲɛ waa miliyɔn kelen dɛ tant que den sira ne don denkɛ denkɛ fɛnɛ denkɛ fɛnɛ denkɛ o fɛn fɛn mana ye yen sa ko balimaw bɔra tiɲɛ na pewu tama tɛ d'a si ma nka i bɛ balima de mankan mɛn ee ko nin ye ne balima de ye u b'a fɔ ko ni petit nin ee nin y'a mɔden de ye sa denkɛ den de ye nin ye a denkɛ tɛ koyi nka denkɛ den de don o denkɛ den min bɛ k'o minimiser dɛ o yɛrɛ de y'i bɔ tiɲɛ la mɛnɛ silamɛw ala ka yafa an ma ɔ balimaw ka bin ka bɔ tiɲɛ na jɔn b'a kɛ denkɛ b'a kɛ denkɛ denkɛ fana b'a kɛ a ko wal abu fa fana bɛ balimaw bɔ tiɲɛ na ni banbagatɔ fa bɛ yen a balimaw ani min bɛ fa ni ba la a balimaw ani min bɛ fa la a balima ani minnu bɛ ba la banbagatɔ fa b'u bɛɛ bɔ tiɲɛ na a b'u bɛɛ bɔ tiɲɛ na u si tɛ tiɲɛ sɔrɔ fa kelen b'u bɛɛ bin i bɛ balimaw de mankan mɛn bi non fa dɔrɔn de bɛ yen a tɔ y'anw de ye a ye fa in bɔ a la dɔrɔn a ka wari in tila aw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ tila bɔ an ni fa cɛ bilen fa n'anw bɛɛ ye kelen aw tɛ kelen ye dɛ ala ko aw de bɔra a la nafolo in ye fa de ta ye ala ka yafa an ma nafolo in ye fa de ta ye balimaw binnen don ka bɔ a la ala k'a faamu d'an ma kitabu tigi ko cogo di a ko balimadenw fana balimadenw bɛ bin ka bɔ tiɲɛ na aba'uhum n'u faw ye o ko balimaw u b'u yɛrɛ denw bin ka bɔ tiɲɛ na o misali k'a faamu banbagatɔ fatulen a balima bɛ yen a n'o bɛ fa ni ba la a balima bɛ yen a n'o bɛ fa la a balima bɛ yen a n'o bɛ ba la nka o balima ninnu u si tɛ yen koyi fa kelen ba kelen balimakɛ kelen dɔrɔn de bɛ yen n'o tɛ fayanfan balima in o denw de bɛ yen ale yɛrɛ tɛ yen bayanfan balima in o fana denw de bɛ ale yɛrɛ tɛ yen a balimakɛ min bɛ yen n'a n'o bɛ fa ni ba la o de bɛ balimaden in tɔ bɛɛ bin ani min bɛ fa ni ba la dɛ o b'a yɛrɛ denw bin ani min bɛ ba la k'o denw bin ani min bɛ fa la k'o fana denw bin walima balimakɛ saba in na ani min bɛ fa la o dɔrɔn de bɛ yen min yɛrɛ ka gɛlɛn bamakɔkaw ma de ye ani min bɛ fa la o balimakɛ de bɛ yen nka ani min bɛ fa ni ba la o den bɛ yen ani min bɛ ba la o fana den bɛ yen ani min bɛ fa la o balimakɛ min bɛ yen dɛ o de bɛ fa kelen ba kelen balimaden in bɔ tiɲɛ na foyi tɛ d'a ma a bɛ tila ka bayanfan balima in bɔ tiɲɛ na yɔrɔ o den t'a la ka bɔ n bɛ segin kuma in kan banbagatɔ nin a balimakɛ min bɛ fa ni ba la o de bɛ yen ani min bɛ fa la walima ani min bɛ ba la o denw bɛ yen fa kelen ba kelen balimakɛ de b'olu bɔ tiɲɛ na pewu walima a ni min bɛ fa la o de bɛ yen a n'a balimakɛ min bɛ fa la o bɛ yen mɛ a ni min bɛ fa ni ba la o tɛ yen dɛ o den de bɛ yen mɛntɛnan a ni min bɛ fa la yen o de y'a balima ye o de bɛ fa kelen ba kelen balimaden in bɔ tiɲɛ na pewu ka sɔrɔ ka tiɲɛ ta silamɛw fo nin de ka faamu o ni kɛlɛw de bɛ o la n y'a f'i ye kuma daminɛ na tiɲɛ tilakun tɛ farali ye tiɲɛ tilakun tɛ k'aw ka du fara ka balimaya fara tiɲɛ t'a la dɛ ala tɛ balimaya fɔ k'o gɛlɛya kuranɛ kɔnɔ ka kira kira bila k'o fɔ k'o gɛlɛya hadisa la ka tila ka na akiti dɔ pose min b'o tiɲɛ walahi ala t'a kɛ e de m'a faamu i m'a kɛ a kɛcogo de la ala ko k'i k'a bɔ sira min fɛ i m'a b'o de fɛ wa latigɛ min fɔra o la ko k'a kɛ ten i ma jɛn n'o ye o de b'i bila kɛlɛ la ala k'a faamu d'an ma kitabu tigi ko cogo di a ko maa o maa bɛ balimaw bin ka bɔ tiɲɛ na o fana bɛ balimadenw bɔ tiɲɛ na an ko denkɛ bɛ balima bi a bɛ balimaw den bi denkɛ denkɛ bɛ balimaw bi a bɛ balimadenw bi an ko fa bɛ balimaw bi wa fa bɛ balimadenw fana bin ka bɔ tiɲɛ na a ko cogo di a ko mɔkɛ fana bɛ balimaw bɔ tiɲɛ na laban de ye kabako ye dɛ banbagatɔ mɔkɛ a fa fa o de b'a balimaw bɔ tiɲɛ na foyi tɛ d'u ma n'i y'o fɔ yan o kɛlɛ bɛ wuli dɛ wa balima ninnu yɛrɛ ma sɔn fa k'olu bin u b'a f'i ye k'olu fa dɔrɔn de bɛ yen k'o bɔ a la k'i k'a tila olu ɲɔgɔn cɛ n'i y'a fɔ olu ye ko mɔkɛ b'u bin a bɛna a fɔ k'i bɛ kan ka u ka nafolo cɛ k'a d'o ma ko tiɲɛ dɛ mɔkɛ banbagatɔ mɔkɛ a fa fa o t'a mɔkɛ wa o de b'a balima bɛɛ bin ka bɔ tiɲɛ na a ye balimadenw bin ka bɔ tiɲɛ na a balimaden minnu n'u bɛ fa ni ba la walima bɛ fa la walima bɛ ba la mɔkɛ bɛ balimaden bɛɛ bɔ tiɲɛ na silamɛ ala ka yafa an ma kitabu tigi ko cogo di a ko binakɛ fana naamu balimadenw fana bɛ binakɛ bin ka bɔ tiɲɛ na

balimadenw fana ka girin n'ale u b'ale bin ka bɔ tiɲɛ na ala k'a faamu d'an ma kitabutigi ko cogo di maa maa ye balimaden ninnu bi o fana bɛ se ka binakɛ bi o ye jɔn ye balimakɛw bɛ binakɛ bi i yɛrɛ fa kɔrɔkɛ i fa dɔgɔnin i balimaw b'o bin ka bɔ tiɲɛ na i yɛrɛ denkɛ kɔni tɛ o denkɛ bɛ balimakɛ bi an y'o f'i ye i binakɛ denkɛ b'a bi denkɛ ka girinko ye nka bi denkɛ de fɛgɛyalen don an bolo ala k'a faamu d'an ma kitabu tigi ko cogo di a ko binakɛ denw naam u faw b'u bɔ tiɲɛ na binakɛw fana b'u yɛrɛ denw bɔ a la an ko fancinin yan i fa balimakɛ n'o bɛ yen a b'i tiɲɛ ta ale denw yɛrɛ ale yɛrɛ b'olu bɔ tiɲɛ na olu tɛ tiɲɛ sɔrɔ kitabu tigi ko cogo di a ko maa o maa ye olu fana bin o fana bɛ segin ka ninnu bin silamɛw tiɲɛ ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam ko ta'allamul faraida wa 'allamuha an-nasa a y'a ɲini k'a dɔn a ka mɔgɔw ladɔnniya la tiɲɛ tilali tɛ balima fara ye sinji fara tɛ tiɲɛni tɛ n'o y'i ka balimaya fara k'o tiɲɛ k'i ka sinji tiɲɛ o tiɲɛni ko tun bɛ e kɔnɔ yen wallahi tiɲɛni ko tun b'i kɔnɔ ala ka yafa an ma wa ni tiɲɛ ma tila e hakili bɛ lafiya min na a tɛ ɲɛ koyi e hakili bɛ min na dɔrɔn n'a fɔra ka tiɲɛ tila du min bɛ k'a feere ka wari tila foro bɛ dugukolo jɔlen bɛ se ka tila k'a to a cogo la o ka bɛɛ dan jir'i la dugukolo la foro bɛ se ka tila ka bɛɛ dan jir'i la foro la ka sɔrɔ a ma feere a bɛ se ka kɛ a bɛ tila ka bɛɛ dan jir'i la silamɛw ala ka yafa an bɛɛ ma nka tiɲɛ yɛrɛ dɔw bolo ni e da donna a la e de ye tiɲɛni kuma fɔ e ye kuma fɔ min ye haramu kuma ye a tuma ala min ye aya jigin o jumɛn ye ala ka si ni kɛnɛya d'a ma a ko cogo di a ko wa banatul ibni denkɛ denmuso a ko kelen pewu o b'olu banamini k'u bɔ tiɲɛ na ka bɔ cɛw la kɔni n'o ye su yɛrɛ kɔsololadenw ye ni su denkɛ bɛ yen a bɛ su denkɛ denmusow bɔ tiɲɛ na misali k'a faamu banbagatɔ bɛ fatu tuma min denkɛ saba b'a bolo o denkɛ saba in fila de fatura a ɲɛ k'u denmusow dɔrɔn to o fila min fatura a ɲɛ olu ka fatuli banbagatɔ ɲɛ olu de y'olu bɔ tiɲɛ na maintenant o denmuso minnu bɛ yen sisan u balimakɛ kelen min bɛ yen n'o ye banbagatɔ denkɛ ye o de bɛ denmuso ninnu bɔ tiɲɛ na foyi tɛ d'u ma o kɛlɛ fana b'o ye yan denmuso b'u kanto mɔdenmuso ninnu n'o ye banbagatɔ denkɛ denmuso ye ko n'i y'a ye nin bɛ k'an na bi an fa de tiɲɛ or que olu yɛrɛ de tɛ tiɲɛ kɔnɔ i bɛ k'i fa min fɔ o bɔra a la sabula ale fatura nafolo tigi ɲɛ maa o maa fatura nafolo tigi ɲɛ i t'a kɔnɔ bilen ala ka si ni kɛnɛya d'a ma kitabu tigi ko cogo di n'a sera a b'a fɔ dɛ a sera ala ka yafa an ma ni ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an na don a tɔ la ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma ala kaan balo ni maya kan ala kaan fa to a kan silamɛ a ye dugawu kɛ jamana ye dɛ ya bi ala ka hakililisigi d'a ma ala ka basigi d'a ma ala ka ga alakira kama sa sa ahamana a tɛna fi dunya a san tan fi kira caya san tan kina sabanan so hra bɛ kɛra zsama ya se fo na wa sɔnla ta la sa ni wa hamduli lahara bɛ la